An balima deux cent vingt-trois Chrono TV ɲamamadabaw foli ni waleɲumandɔn ye aw bɛɛ lajɛlen ta ye bamananw b'a fɔ bamanankan la ko bilasirali kuntaalajan fara surunma kan ko a tɛ laban foyi la k'an b'u fo kɔ an b'aw fo dan tɛ foli min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ sigitɔla ye mali kɔnɔ a kɔkan farafinna ani farajɛla ka kunnafoni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a tɛntɛ k'a mugu bɔ k'a ɲɛ k'a di aw ma Jabaranin kelen b'o kɛ o de ye deux cent vingt-trois Chrono TV ye aw bisimila bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw olu walawalanli kɛnɛ kan a bakurunbaw filɛ nin sunkalo ye hinɛ ni makari ye ani batoli kalo ye an b'aw ladɔnniya sa k'a fɔ ka sanga ni sunkalo jɔli ye baɲumankɛw bɛ wuli k'u jɔ komi n'a fɔ an ka musoba min b'an ka faaba kɔnɔ n'o ye fatumata batuli ɲani ye ale wulilen bɛ sa ka taama belebele boloda baɲumankɛ wale hukumu kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ a sera mali yɔrɔ caman a bɛna o kunnafoni sɔrɔ bi bamanankan kunnafoni kɔnɔ AES jamanaw kunkanko kibaru la n'o ye mali ni burukina faso ni nizɛri ye an b'aw ladɔnniya sa k'a fɔ nizɛri jamana olu kɔni ye kominike kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ kominike min sen fɛ n'u y'a jira k'a fɔ lameriki sɔrɔdasiw k'u ka kasaw n'u ka kosow fara ɲɔgɔn kan komi n'a fɔ mali ye min dajira faransi la u y'a jira k'a fɔ ameriki kɔni ko bɛnɲɔgɔnya fɛn o fɛn tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ lakanako sira kan ko u ye fu siri a bɛɛ dan na diɲɛ kɔnɔ nin kunnafoni ka kalan bi o y'a kumabaw dɔ ye kunnafoni nasiraw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ irisikaw ka jamanakuntigi a bɛ se k'a fɔ farafinna jigi putini ale kɔni ka kalafili tun bɛ sen na a ye sebaaya sɔrɔ wa sebaaya dama tɛ dɛ fo sebaaya kɔrɔtalenba min kɛra sababu ye ka se ka jamana caman nisɔndiya n'a kɛra sababu ye ka se ka jamana caman kamanagan baw kɛlɛ min bɛ senna ala taala de bɛ a danyɔrɔ dɔn an balima bamanankan mɛnbaw nin de y'a bakurunbaw ye a tɔ ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ a tɛntɛli kɛnɛ kan aw bisimila bakurunba kunnafoniw la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ fatumata batuli ɲani ale ye an ka musoba dɔ ye min bɛ mali kɔnɔ yan bi bi in na maa bɛ se k'a fɔ se bɛ a ye sɔrɔ nasira la ka sanga n'o ye ala taala ye se min di a ma a ma se in dan a yɛrɛ ni a bɔnnaw ni a masurunnamaw ma waati ni waati kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa sunkalo waatiw la a bɛ to ka wuli ka taama boloda baɲumankɛ sira kana la ka se ka maa minnu bɛ yen ni seba tɛ u ye sunkalo kɔnɔ bɛna hadamadenw mago bɛ hinɛ na ka se ka hinɛ kɛ mɔgɔw ye ɲinan san in na san ba fila ni mugan ni naani a ye taama bere ta kalo tile tan ani naani kabini alamisa jan tɛmɛnen ye i k'a dɔn taama in a sera sigida caman na kati tɛmɛnen kɔfɛ a donna an ka faaba kɔnɔ a y'i kunda sikaso fana kan yan sikaso ntɛnɛndon kalo tile tan ani seegin a tun bɛ sikaso yan ka se ka gwa kɛmɛ bɔɲɔgɔnko ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma u bɛ se ka sunkalo timɛ ko ɲuman ni sunkalo bato kɛ hɛrɛ ni fa kɔnɔna na cogo min na a kɛnɛ kan an yɛrɛ ka lasigiden tun bɛ yen sa ni o ye brɛma keyita ye a ye minnu sɔrɔ ka ɲɛsin kɛnɛ in bonya ni a karama ma an ka jɛ k'an ɲamada olu fɛ an bɛ foli lase o ma tuguni ka dɔn k'a fɔ an bɛ sunkalo de la ala min ko mɔgɔ ka kan ka hinɛ ɲɔgɔn na ka dɔn k'a fɔ an bɛ ka o hakilina ta ka dɔn k'a fɔ ko fɛn fitinin min b'o bolo ko a ka di o ye o ka o tilan o ni maliyɛn ni ɲɔgɔn cɛ sikaso ka olu fana ye dɔ sɔrɔ la an b'a fɔ de bɛɛ ka nin lawaleya ninnu ladege ka dɔn k'a fɔ sunkalo ye hinɛ kalo de ye kɔrɔ fitinin min b'i bolo i ka dɔ di maa tɔw ma a ka ca ala fɛ ala fana bɛ barika don e ta la badabada foli b'a ye kɛnɛya k'a d'a ma k'a bolo min aw ka baara la k'a kunkɔrɔtaw di ka hinɛ labagaw la ala kana ne lɔgɔ bɔ u la aw bɛ mun ɲinina diɲɛ na ala k'o nɔgɔya ka fɛn bɔ la mun ka fisa n'a yɛrɛ ani baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka hɛrɛ k'a ɲɛ ala ka baaradaw jan a k'a bɔ kun min na ala k'a kun a ka barika don a la hɛrɛ k'a ɲɛ a diyara n ye fo ka bonya ma n y'o fɔ n k'u ni ce Ala k'an to ɲɔgɔn ala k'u ka baara jiidi an bɛ dugawu don kɛ batuli ɲani ale filɛ ka nin hakilina ni miirina ɲuman minnu kɛ ala ka nin n'a ɲɔgɔnnaw caya an y'a fɔ aw ye AES kunkanko kibaruw la nizeri jamana ye kominike dɔ kɛ maa bɛ se k'a fɔ kominike in kɔni ye diɲɛ maa dabali ban bawo u ye kominike k'a jira k'a fɔ lameriki sɔrɔdasiw minnu bɛ nizeri kɔnɔ k'u ka u ka kosow d'u ka kasaw fara ɲɔgɔn kan u ka nizeri jamana bila a b'aw la sa k'a fɔ nin hakilina min kɔni wale filɛ nin ye maa bɛ se k'a fɔ a balala maa caman na bawo lameriki sɔrɔdasiw bɛ nizeri jamana kɔnɔ bi la ko tɛ kabini waati jan kun kelen min bɛ u ka taama na ka na nizeri k'u bɛna kunbɛnni kɛ ka ɲɛsin terorisiw ma Banbaanci wale tigilamaw bɛ ka dankari nizeri la k'u nakun ye ka se ka fu siri o dan na a b'aw la sa k'a fɔ min ye nizerikaw ka kolonɛli mazore ye abudrahamani amadu ye ale ye min ye CNT mɔgɔw ka CNSP mɔgɔw ka kɔrɔfɔ sentigi ye ale de ye kunnafoni kalan u ka teleso la k'a jira k'a fɔ bibi in na ko kɛlɛ nasira la lakanako nasira la sɛbɛn o sɛbɛn bɛ nizeri ni ameriki jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'u ye fu siri a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dan na o kɔfɛ u y'a jira u ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ko ni eh, ameriki jamana ye taamajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ labɛn ka bila ka na nizeri kɔnɔ min ni u ni maa caman ye sigi kɛ ɔ k'u bɛ diɲɛ maa ladɔnniya k'a fɔ o taamajɛkulu ye tile saba bɔɲɔgɔnko kɛ nizeri kɔnɔna na kalo tile tan ni fila tile tan ni saba ka taa se a tile tan ani naani ma san ba fila ni mugan ni naani kɔnɔna la an b'aw lasa k'a fɔ u ni maa fɔlɔ min ɲɔgɔn ye taamajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye o y'u ka minisiri ɲɛmaa ni o ye mahamani lamini zene n'o ye nizɛri premier ministre ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ taamajɛkulu min bɔra lameriki jamana kɔnɔ ka na ko taamajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen don ko baw u ka cakɛda belebeleba naani olu ka maa ɲɛmɔgɔw ka fara dɔw ka ɲɛmaa dankanw kan k'o bɛɛ de wuli tun bɛ ka na nizɛri kɔnɔna la ko wa u n'olu ye sigi caman kɛ u ye hakili falenfalen caman kɛ u ye kuma caman kɛ ka fara u ka lasigiden bɛ nizɛri yɛrɛ kɔnɔ k'o tun bɛ sigi in bɛɛ lajɛlen senfɛ u y'a jira u ka kɔrɔfɔ kɔnɔ ko amerikɛnw ka taamaden ninnu da sera kɔrɔfɔ minnu ma o kɔrɔfɔ kumaba dɔw ye Niger ni jamana minnu bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma bi n'u b'a wele nansarakan la ko partenaires nizɛri ni minnu bolo di ɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn ma nizɛrikaw bɛ wuli ka jɔ minnu na da donn'o na fo ka taa se nizɛri ka kalafiliko ma ko ka na ni sariya sunba bila sen kan ni kalafili ye ko yali kalafiliko bɛ mun na ni o ma kɛ i k'a dɔn da donna u fɛ wa an bɛ se k'a fɔ u y'u sinsin o kan ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko nizɛri jamana ni risi jamana ka bolo di ɲɔgɔn ma bi Ko olu ma se ka kun si dɔn o la ɲininkali bɛ senna n'a sɔrɔ nizɛri jamana yɛrɛ n'a sɔrɔ jamana yɛrɛmahɔrɔnyalen don walima u ta yɛrɛ baw nin n'a ɲɔgɔnna ɲininkaliw kɔni bɛ maa siga i ka yɛrɛmahɔrɔnya la ko nka o kɔrɔfɔ bɔlen k'a bɛn min nizɛrikaw ye u m'o bila dakɛnda la dɛ o ko olu kɔni ka jɛɲɔgɔnya kɔni sugandili o t'u ni maa si cɛ u ye risi sugandi o de n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔnfɛ bi u n'o de bɛ bɛn ko la ko wa olu kɔni bɛ jamana minnu ni u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o tɛ bila maa ka ɲininkali la wa u tɛna maa ɲininka u la u tɛna maa musalaka u la yɛrɛ ɔ taamaden ninnu kɔni sɛgɛrɛ ka taa lameriki jamana kɔnɔ nka u ma segin ni wasa ye rusi jamana kɔnɔ kalafili tun bɛ sen na nin n'a ɲɔgɔnna kɛlɛba bɛ senna mɛ min ye

Wa a ye ko kɛ min ni maa bɛ se k'a fɔ a ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnma da don baw kɛmɛ kɛmɛ sara la bi seegin ani wolofila ni nkɔri mugan ni seegin a ye o de sɔrɔ risi ka denw na kunnafoni dibaw y'a jira k'a fɔ nin b'a sɛmɛntiya ko maaw bɛ ka kuma kuma fɔ k'o bɛɛ ye kɔnɔbolo ci k'a ye k'a jira k'a fɔ risi jamanadenw bɛ putini fɛ ko fɔ k'a fɔ u b'a fɛ ko baw ko nin ye o misali ye an b'aw lase k'a fɔ putini a sigira a yɛrɛ nɔ na tuguni manda kura la min ni jamana caman y'a fɔ a baarakɛɲɔgɔnw na farafin jamana ni arabu jamana dɔw fo ka taa se a sigiɲɔgɔn jamana dɔw ma ɔ min ye occidentaux ye ni o ye Europe jamanaw ye fo ka taa se l'Amérique jamanaw ma olu kɔni bɛ ka a nunkɔrɔ kuma ni an kan ni an k caya ko nka maa t'i da don o ko la baw olu n'a ka kasi o kasi a tɛ sugu bali ka jɔ abada ka kunnafoni kuncɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ faransi jamana ye kɛlɛkɛcɛ ba fila sɔrɔdasi ba fila labɛn k'o bɛna taa dɛmɛ kɛ Ukraine jamana kɔnɔ walasa Poutine ni o ye Russie maa ɲɛmaa ye a ka kɛlɛ bɛ se ka bin Ukraine kɔnɔ cogo min na nin ko in kɔni kɛn bɛ diɲɛmaa sugu la ko ye bi bawo n'i ye Russie ka kɛlɛkɛminɛn ni Russie ka sebaaya lajɛ faransi jamana ni a ɲɔgɔn jamana ni ɲɛ o ka wuli k'a fɔ k'a bɛ kɛlɛkɛcɛ labɛn ko ka taa Russie jamana kunbɛn nin kɔni kɛn bɛ kabako ye diɲɛmaa bolo bi nka o n'a ta bɛɛ fɛn min ye faransikaw ka maa ɲɛmaa ye Emmanuel Macron a yɛrɛ kɔni siga t'a yɛrɛ la wa a ma jɔn a yɛrɛ la a y'a ka kɛlɛkɛcɛ labɛn wa kɛlɛkɛcɛ ba fila ye u ye formation yɛrɛ daminɛ ka ban koyi n'o ye kɛlɛdege baaraw ye u y'o daminɛ ka ban k'u bɛna u labɛn sa k'u kunda Ukraine kan walasa ka se ka taa Russie jamana kunbɛn kɛlɛ nasiraw la ɔ a ma bɔ min fɛ an ye kunnafoni kunfɔlɔw lakale aw ye cogo min na an n'a lakale aw ye ka fara o kan an b'a lase k'a fɔ kunnafoni kunfɔlɔw y'a jira k'a fɔ Ukraine kɔnɔ bi ko faransi sɔrɔdasiw ye fagali kɛ ko kabini san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi duuru ni naani ka taa se ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi wɔɔrɔ ani fila alizeri kɛlɛ ko faransi m'a ɲɔgɔn saya kɛ sɔrɔdasi kunda fɔlɔ Ukraine kɛlɛ daminɛ ni bi cɛ faransi sɔrɔdasi min sara ko kabini alizeri kɛlɛ san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi duuru ni naani faransi sɔrɔdasiw ma deli k'a ɲɔgɔn sa ko baw ko faransi y'a ka mercenaire maa kɛmɛ saba bila ka taa kunfɔlɔw la kɛlɛ daminɛ ni sisan cɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa kɛmɛ ani maa bi saba u y'o bɛɛ lajɛlen bila ka taa yɔrɔ dɔ in na kabini kelen ɔ ko n'a ma ɲɛ k'u bɛ ba fila wɛrɛ labɛn ko kɔni y'o ye sa ko min ni mɔgɔw b'u sigi ka o laban kɔnɔ an balima bamanankan mɛnbaw nin de b'i dan sigi bi bamanankan kunnafoni la an sera ka minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn ka bɛn ni waati ni a cogoya ni a kuma ye o de kɛra nin ye aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn laseli nata